ọra na eze mma mma nụ onye unu na-anụ onu ya bụ okongwu dibịa terisi ife dị iche adreesị ụmụ alụsị dibịa mmiri ọ ife unu na-anụ onu ya em apụtakwa n'isi nwanne anyị nwoke bụ akwa ọkụkọ ppp akwa ọkụkọ na ọba em anụ m ife o kwu na di vidio emefe ya bụ esemokwu maka ife niile abụla ọgụ na mgba ị na-ege ntị mana e kwube na onye a mee mistake ọ sị na ife o kwu na ife ahụ anaụnsụ bụ na ị ga-avụ okwu di ebunu evu okwu si n'elu tebụl ọ nọ wutuo ọkwa ya mana nwanne m nwoke ọkwa na iwe ịbịa ịma na ife anyị na-eme bụ ife ihu akwụkwọ ife ọnlaịn ị anaụnsụ ife ọnlaịn si n'ọtụtọ ka a ga-atọ dat ebunu and the boy jee ịtọtụ di ebunu ebe a ị na-anya ifu na o bugodo ụzọ daa aka n'eriri ọbụna ekedoghị egwu o wee nwụtụbezie ya nwụtuo Hope- which in that, that means that na online ka ọ nụrụ ife o kwu o nwezi ike mgbe a anaụsụzi ya anaụsụ ebe a ife dịrị bụ na ịkakwa ịpụta online si na ọ bụ ọtụtọ ka a na-atọ ebunu nọ vokin onye ọbụla dị aware maka ife i kwu ihe anaụsụ deti na online anaụsụ ka a ga-esi bịa pụtazịa na okeshọn kwugharịa o nwezi onye nwe idea nke a ebe ikpe si mayụ bikos ọ bụ na i kwu ya ekwu na fesbuk si na ọvoki nke ị ga-evu okie down na ị ga-atọ ya atọ onye ọbụla eburu nke a buru ya n'isi ị na-ege ntị mana ife ka dị mma ife ka dị mma ife m na-achọzi ikwu bụ na i kwubu okwu kwusie sị na di ịtọ ebunu chalenji ka dị on na onye ọbụla filu na ọ ka bụ odogwu na ọ ka dị on na di na dat 5 milion ka dị down ọkwa ya ee mụnwa bụzi okongwu dibịa sị gị yes na mma abịa ị sị na atọnubeghị ebunu na since e ji mụ ya i ji mebe dibịa na mmadụ atọnubeghị ebunu na ọ na Nollywood ka ọ na-eme achọrọ m ịgwa na ọ na-eme real life i mee ọgwụ ị ga-agwọ tinye na dat ebunu na onye tọrọ ya ọ nwụa onye tọrọ ya nke nwa emie gwọọ ya tinye ya na mụnwa dị efe okongwu dibịa derisi ya abịa tọ dat ebunu tii dat ebunu debe the 5 million naira down tinye deti a ga-abịa tọọ di ebunu kama egwu atụna gị sị ndị nwa na-ama achụ ama mee nke nwa don't worry m bịa mma asaịnụ my life undertaking na nwa na ọ dị m n'isi na ọ nwere ife gbasara ị na-ege ntị mana ọkwa ịfụ dat ebunu da chalenji ị ya etigharịkwa ya bak bikos ịma na ịma na dibia dibia em, gwọ gwọta ọ dịzịa ka a ya asị na ọ na-agwọka dibia gwọrọ ọzọ ọzọ gbuo dibia nke ị ma ka ị ma ị mahụ nke ndị ọzọ ma ị na-ege ntị jos gwọọ ọgwụ niile ị ga-agwọ tinye ya na dat ebunu ma nke na-abịa ite isi ogbu gwepụ ya isi ma nke na-egbu mmadụ ma nke ji thunder abịa ma electric ka i si wee kwu tinye ya na dat ebunu m bịa m ma-asign life undertaking anyị etinwunu m ife na anọ onye ọbụla ruo m nsọ ọ ga-anwụrụ ozugbo tinye ya na dat life undertaking ị na-ege ntị ọha na-ekwukwu ya nọọ challenge yo ife iwe ife a bụ entertainment na m chọ ịaprove iprove ya to you that na na-atọ ebunu na-atọgbuye m nọrọ n'anya atọ tọkwasị atọ efi ị na-ege ntị so m ma like ka i tiikwa that ebunu tinyekwa that 5 million naira sharenụ this video ka o ruo ya aka tinyekwa that 5 million ị mara ọgwụ niile ị ga-agwọ na the ebunu gwọọ ya debe mụnwa bụ okongwu dibịa ya-abịa tọọ that ebunu anaụsụkwa ya nke invoke nke ma amara anya mma agwaghị nke mma anya ọ bụrụ nke invoke rapụ ya anọnụghọ m ebe invoke ebunu o si n'elu tebụl rituo na m abụrọ witch ọtụtọ ka e kwuru kenye ya makwunye ya n'ife gwọọ ọgwụ niile like na ị ga-agwọ n'ụwa tinye na dat ebunu ị na-ege ntị m bịa sign life undertaking na o nwee ife m eme ebe a na ọ mụ gburu onwe m na aka ya adịghị ya m ma-asign ya etinye vidio m ma-atọ dat ebunu buru dat 5 million naira maka ife dị m mkpa ebe a bụ 5 million m tọpụta ụdụ chọọ ịta ebunu taa na ọ gbasarọ m ọkwa evu dat ego ebunye ya na ị ghọta so m ma likekwa ị sị na ọ ka dị on na the challenge ka dị on very good you done well sir m ma like ka i tinyela anyị the location and the date mbọsị a ga-abịa maka ọbụla ị sị na ọ ka dị on ị ma na ihe anọ ka bịa na ị da-enwe efe ị ghọta gwa anyị the date a ga-emegharị the thing tọnyeta tebụl makwa ya n'ife gwọọ dị ọgwụ ọgwụ niile ị na-agwọ gwọọ fa ncha niile debe di ya sị na ọ setịa a gbanye vidio m ma-abịa tọọ dat ebunu tọpụta ya m erie dat 5 million naira ipozu ada m ekwukwa n'ọgụ ọ mgba na-anya efu voice m ji ekwu bụ ọ bụrọ voice of violent ha m ekwu na ọka anụ bụ ọgụ ọka agbaba mbọ ọka akọba ọdụ ọka amara aka we are still friends mụ na gị na-adị na mma o nwerọ ife na-esere mụ na gị kama na iwe mbụ n'iti challenge wepụ challenge iti ị na-ege ntị so m ma like ị sị na atọnubeghị ebunu real life since e ji mụọ na onye tọọ na ọ ya-anwụ dọtụwere m ma like ịnwụ ọnwụ ma ọha ọnwụ nwa ọmụnwụ ọhọ ịnwụ tii dat ebunu gwọ dị ọgwụ debe tii date m ma-abịa wee m ma-abịa tọọ dat ebunu tụsa na ozi anụ maka olu onye ọbụla aka ee na mgbe onye nọ na anụ onye bụ okonkwo dibịa delisi ife dị iche adresị ụmụ alụsị akwa nwanne m nwoke ọ ya adịla na mma mana mee ife m kwu o ya gazie arọ